In sa chistione de su Cussòrtziu Agràriu de Nùgoro, chi cherent tancare a pustis de otant'annos de atividade, intervenit su sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu. Est un'àteru sinzale de s'impoverimentu de su territòriu nostru, semper prus abbandonadu dae sas polìticas centralistas de Casteddu e de Roma, Nat Soddu. In custas chidas apo istudiadu bene sa situatzione, faeddande chin traballadores e sindacaos. Dae sos datos essit a pizu una realtade sana, unu puntu de riferimentu pro sos operadores de su territòriu. Su Cussòrtziu Agràriu de Nùgoro in Sardigna est su chi at patiu sa crisi prus pagu dae sas sedes de Casteddu e Aristanis, chi imbetzes non sun in perìculu de tancare. Su Cussòrtziu Agràriu de Nùgoro at tàpiu una menimada de s'oto pro chentu, in Casteddu imbetzes, su calu est istadu de su sessantachimbe pro chentu. Su sìndicu Soddu ammentat chi est unu presìdiu sanu, in perìculu de tancare che a sa Càmera de Cummèrciu, un'afrontu pro su territòriu chi perdet postos de traballu e est custrintu a rinuntziare a servìtzios essentziales chin dannu mannu pro sos utentes. Totus faeddana de rilanciu de sas zonas internas e de gherra a s'ispopulamentu, sichit Soddu, ma no est tancande e acorpande chi si sorbene sos problemas de sos territòrios nostros, in custa manera nos lassana sempes prus solos peleande. S'apellu meu est pro su Cussòrtziu Agràriu de sa Sardigna, concruit Soddu, pro chi sarbene unu presìdiu fundamentale pro su cumpartu agrìculu e pro sos sìndicos de su territòriu chi facan una batalla cumpartia pro sustènnere sas comunidades nostras, pretendimus de èssere ascurtados e de pòder detzìdere. In sa chistione de s'aprovatzione de su bilànciu de previsione de su Comune de Nùgoro intervenit chin d'una nota Mara Sanna, cussizera comunale de su Movimentu Cinque Stelle. Oramai est craru chi s'iscadèntzia posta dae sa Regione pro s'aprovatzione de su bilànciu non s'at a rispetare. Su bintitres de maju, chin decretu firmadu dae s'assessore a sos entes locales Erriu, an assignadu binti dies pro s'aprovatzione de su bilànciu de previsione a cussos entes in ritardu. Sas binti dies iscaden lunis e su bilànciu in Nùgoro no at a èssere aprovadu. Sa Regione, duncas, diat dèpere nominare unu commissàriu, ma a cantu paret su rispetu de sas normas no est gai importante nen pro Casteddu e nen pro Nùgoro, scrivet Mara Sanna. Su Decretu-Leze duchentobarantàbatoro de su duamizaesèichi ponet s'iscadèntzia pro s'aprovatzione de su bilànciu de previsione a su trintunu de martu, su Comune de Nùgoro no at rispetadu nen cuss'iscadèntzia e nen cussa de lunis. Sos Comunes chi sun arriscande su cummissariamentu sunu bindighi. Sa cussizera Sanna pedit a su sìndicu de Nùgoro Soddu e a sa Giunta ite sun faghende. No amus a permìtere chi si vìolene sas règulas postas a garantzia de sas minorias e de sa democratzia, nat Mara Sanna. S'àtera cosa chi nos apessamentat est su mudore supra sos documentos de su bilànciu de previsione, chi cuban totu sas cuntierras in intro de sa magioràntzia. Su Movimentu Cinque Stelle at a bizilare supra su rispetu de sas règulas e de sas iscadèntzias, concruit Sanna, est tardu e pro Nùgoro non b'at prus tempus. Investire in unu progetu nou, sa ferrovia Terranova-Nùgoro-Abbasanta. Est sa proposta fata dae Roberto Deriu, cussizeri regionale de su PD, chi intervenit in su dibàtidu supra sos trasportos ferroviàrios in Sardigna, a manera particulare cussos chi cullegan Nùgoro. Deriu ammentat de àere faeddadu de sa lìnia ferroviària pro Nùgoro chin s'assessore a sos trasportos Massimo Deiana, a pustis de èssere intervènniu in sa sètia cumpartia de sas commissiones Autonomia e Bilànciu. Su cussizeri de su PD mentovat unos cantos datos de sa chistione ferroviària in Sardigna. Pro lu fàghere ordinàriu s'iscartamentu de sa Nùgoro-Macumele diat a tocare a torrare a nobu sa lìnia, pro cada chilòmetru bi cheren dae deche a doighi miliones de euro. Sunu fachende su collaudo de sos trenos novos in funtzione in sa trata Nùgoro-Macumele, su trasportu de sas mertzes su prus si faghet intre Terranova e Casteddu. Segundu Deriu sa batalla pro sa ferrovia si depet fàghere e depet èssere un'investimentu mannu in sas infrastruturas pro totu s'àrea tirrènica de sa Sardigna, picande in cussideru mescamente sa trata Terranova-Nùgoro-Abbasanta, bi diat chèrrere un'investimentu de prus de unu miliardu de euro, ma su profetu pro sa populatzione e s'economia diat èssere meda prus mannu. Un'emotzione chi non resesso a ispricare ma chi apo mantesu in sas intrannas e no apo a ismenticare mai. A lu nàrrere est Angelo Lobina, s'alpinista nugoresu, contande de cando est arribbadu a su cùcuru de s'Everest, su monte prus artu de sa terra, otomizi otichentos barantatres metros. Unu mamentu de felitzidade e serenidade ca apo sa cussèntzia de aer fatu un'impresa manna, primu sardu a èssere arribbadu a su cùcuru de su mundu. Ses istapas de su progetu Sardegna Seven Summits chi previdit de artziare a sas puntas de sos sete continentes, Angelo Lobina, intervistadu dae Domenico Ruiu, l'at contada custu manzanu in Nùgoro in s'ìnteri de un'adòbiu in s'Exmè. At partecipadu peri s'assessore Giuseppe Dessena, assessore regionale a s'Isport, chi at faveddau de su valore de s'impresa pro totu sa Sardigna e non petzi pro su movimentu isportivu. Sebastian Cocchi, imbetzes assessore comunale a s'isport, at batiu sos saludos de sa tzitade. Angelo Lobina, gràssias a sas dimandas de Domenico Ruiu, at contau de s'aventura in s'Everest, ma peri de su chi at a fàghere in su benidore. A s'acabada de su progetu li mancat su monte Vinson in Antàrtide, artu batomizzotichentosnovantaduos metros, Impresa chi at a tentare in jannàriu pro tancare su progetu Sardegna Seven Summits. Una pissichissione contra sa Sardigna, a lu nàrrere su presidente de sa Regione Pìgliaru a pustis chi su Guvernu a segus de sa proposta de su Ministeru de sos Afares Regionales at impugnadu sa leze de istabilidade duamiza e dechesete de sa Sardigna, L'at fatu pro duas normas formales, narat Pigliaru. Sa leze de bilànciu, imbetzes, chi est sa sustàntzia de sa manovra finanziària, est colada sena problemas. Dae Roma si sichit a pensare petzi a sa forma. Si su bilànciu andat bene, custa detzisione non si cumprendet. Finas ca in custas dies, pro àteras chistiones de importu pro sa Sardigna, su diàlogu chin su Guvernu est sichiu chin profetu. Apo a pedire deretu un'adòbiu urgente a su ministru Costa pro àere totu sos crarimentos netzessàrios. Su Guvernu at impugnau una norma chi pertocat investimentos in sa sanidade chi balet pro su duamiza e binti, un'àtera in matèria de personale in sa Centrale Ùnica de Comitèntzia, ambas non tocan sa finantziària chi abarrat operativa, concluit Pigliaru. Dae meses semus pedinde de non pacare prus sos acantonamentos, semus pedinde de pòdere impreare su dinare nostru pro fàghere polìticas de isvilupu, pro ch'essire dae sa crisi, Custas sunu sas chistiones de sustàntzia e supra custas depet intervennere su Guvernu.